Carlo Felice. Nisciunu de nosu depit prus nai la Carlo Felice, prefergiu a nai la centotrentuno, ma non donai cussa strada a a unu rei chi m'at sderrutu su logu miu e nd'at fatu de de dònnia colori. Sa conca, cussu puru unu nòmini chi si podiat cambiai, Mal di Ventre Strupiau o Malu 'Entu. Cussu puru depiat essi cambiau. Isola dei Cavoli, de su càvuru, 'oliat cambiau. Labai ca no est fatu nudda ancora, est de fai totu. Duncas, totu is istradas, statalis, provintzialis, comunalis, funt in italianu, ma non in sardu. Bosatrus ligeis Cagliari e non ligeis Casteddu, Sassari e non Tattari, Capoterra e non Cabuderra. Aundi est su bilinguismu? Ancora, s'italianu tenit unu standard linguisticu chi totus imperant candu ddu depint imperai e candu ddu 'olint imperai. Su sardu no. Ita 'olit nai standard, standard linguistico? 'Olit nai ca est berus ca po chistionai in italianu donniunu ddu chistionat cumenti 'olit. E custa est una chistioni chi si podit cumprendi. Su napoletanu chistionat su napoletanu, in Venètzia su venetzianu e aici narendi. Poi chi si cumprendant a pari o no non m'interessat, però donniunu tenit su dialetu cosa sua. Ma de s'ora chi ddu depint iscriri s'italianu, ddu depint iscriri segundu una règula, unas cantu règulas, arrègulas particolaris, chi depint ponni a menti totus, tetto, duas T, non una, tetto, tetto. E aici narat settimana, dopia T. Chi tui scriis settimana cun d'una T, nc'est sa professoressa de lètere chi narat, arrùbiu, est sballiau. Cussa est sa règula chi si narat norma o standard. Custa manera est una manera de scioberai, de iscriri in sa pròpriu. manera una lìngua. Ballit po s'italianu, ballit po su tedescu, ballit po s'inglesu, ballit po su spaniolu. Non nc'est po su sardu. E custa est una de is chistionis prus gravis, prus malas, naraus, po crupa nosta, non sceti de is polìticus ma de nosu puru, chi nosu non nc'eus mai avètiu. Difatis, difatis donniunu chi andais a ligi cancuna cosa de sardu, poesias, cantzoneddas, drottineddas, brebus, contus mannus e piticus, cumedias, Si nd'acatais luegus ca donniunu scrit su sardu comenti 'oiri, ddu scriri comenti 'oiri. Po contras is atras lìnguas chi tenint sa norma ddu chistionant sceti comenti 'oint, ma po ddu scriri no. Intzandus Intzandus nosu non teneus unu standard linguisticu. De custu de de custu barrancu mannu nd'eus giai arraxonau e cancuna cosa dd'eus fata e ndi chistionaus a goa. Duncas, s'italianu tenit unu standard linguisticu, nosu su sardu no. Movendi de custu dannu chi bieus dònnia diri, unas cantu personis ant pentzau ca fiat ora de non gherrai prus sceti po defendi sa lìngua sarda e po no dda fai morri luegus, ma custas personis ant ditzidiu de dda fai binci a sa lìngua nosta. Po chi non morrat mai. Custu est s'impegnu nostu, no depit morri, depit binci, no dda depeus sceti defendi, abarra acanta mia aici no moris, no, no, depit bessi forti. Sa primu cosa est sa chi fuemus narendi imoi innantis, su standard. Duncas unas cantu personis. Si funt, innoi ci nd'est cancuna, si funt atobiaras a pari, ant nau, proveus a proponni unu standard, chi est una manera de scriri, non sceti de scridura, non sceti de ortografia, labai, e, ma est de scioberai una lìngua, o a su mancus fai una proposta de scioberu de lìngua. Duncas no est sceti chi deo depu scriri setzi, deo mi setzu cun ti zeta, o mi setzu cun duas zetas o mi setzu cun d'una zeta, cussa est ortografia, cussa puru brintat in sa norma, ma sa norma est puru cali lingua, po ndi nai una, soli soi, sobi, sorri, solli, sogui e aici nendi. Cali? Nosu eus pigau custu impinniu, eus nau, no, cicheus de fai una proposta, ma sa proposta de sa norma, Sigumenti ca no est unu giogu, s'at postu, po cumentzai in su mesi de austu de su duamilla e seti, in pasi de si-nd'andai in vacantza, eus nau, no, cumentzaus a s'atobiai, fareus unu unu comitau scientificu, Chi si narat, po sa norma Comitau Scientìficu po sa norma campidanesa de su sardu standard. Doneus atentzioni, Comitau Scientìficu, scientìficu poita non podit essi unu comitau eletorali, non podit essi unu comitau de spetàculu, quindi scientìficu. 'Olit nai puru ca is chi funt chi fiant intrendi in custu comitau depiant essi a su mancus personis chi ant studiau su sardu non sceti a solus ma ca ant circau de sciri de is atrus ita ndi pentzas de su sardu chi sciu deu. Seus andaus a s'universidadi, eus fatu su master, narendi a is professoris, eccu, nosu in pitichesa, in poburesa, mancai deu sciu chistionai su sardu, 'ollu sciri de tui professori ita ndi pentzas de mei. Agoa de un'annu de custu traballu seus intraus in custu cumitau. Custu cumitau scientìficu si narat po sa norma campidanesa de su sardu standard, ita 'olit nai, poita unu nòmini aici longu, ma est possìbili, non si podiat incrutzai. Norma campidanesa de su sardu standard, no, non si podiat incrutzai, poita su sardu, eus nau, est su campidanesu e su logudoresu. Su sardu. Nosu non fuemus in cundetzioni intzandus de fai s'unu e s'atru. Eus nau fareus sceti su campidanesu poita su personali chi tenit is cumpetèntzias po fai custu traballu est prus che totu campidanesu. Duncas, po imoi s'acuntentaus de fai su campidanesu, sa norma campidanesa de su de su sardu standard, 'olit nai ca nc'est un'antru cumitau scientificu chi at a sighiri su traballu chi nosu eus fatu, po fai sa parti logudoresa e bosatrus siguramenti mi narais, ma ita c'intrat campidanesu e logudoresu? Beh, funt is duas barrieradis literarias chi tenint una storia de prus de mill'annus chi depint essi arrespetadas. Funt duas barrieradis chi tenint duas scolas de poesia, duas scolas de literadura, E funt duas barrieradis chi ant fatu unu traballu de tretu storicu, at essi in italianu di percorso storico, chi nosu depeus arrispetai. No est ca milli annus de traballu chi at fatu su logudoresu o milli annus de traballu chi ant fatu is campidanesus pigaus, apatigaus e nci ddu ghettaus a s'aliga, no. Ma custu traballu de milli e prus annus chi ant fatu ita traballu est? Beh, si podit nai in pagus minutus. Bosatrus scieis ca in Sardinnia dogna bidda tenit unu dialetu, ca su dialetu de Cabuderra est giai diferenti de su de Pula, de Santu Perdu, de Sarroc, de Assemini e su de Orgosolo est diferenti de su de Oliana, de Gavoi e de Onne, chi at essi Fonni e aici nendi, totu dialetus diferentis. E beh, e intzandus is chi ant fatu sa literadura, sa poesia, is cantadoris massimamente ita ant fatu? Ant fatu custu.